Padangokhala, mudali njala yoopsa m'mudzi mwa a Kamoto. Anthu amene amakwanitsa kupeza chakudya chambiri adali ochepa. Anthu amadya kamodzi patsiku, pena osadya kumene. Amangokhalira kumwa madzi. Izi zimapangitsa kuti ana ena azichoka m'mudzimo n'kupita kutchire pena kunkhalango kukayang'ana chakudya. tsiku lina mnthawi ya mmawa ana ena atamva njala adanyamuka ulendo wopita ku nkhalango kukayang'ana zipatso anawo amadziwa kuti zivute zitani kumene ko akabwera atakhuta komanso akakhala ndi zipatso zina m'manja koma tsogolo lidali ndi dongosolo lina pa iwo ali mnjira mitambo yakuda idatsika mwadzidzidzi ndipo posakhalitsa mvula ya mkuntho idayamba kugwa n'kunyowetsa anawo tiyeni tipeze pobisala Mmodzi mwa anawo Chifundo adakuwa. Mvula simaonetsa kuti isiya msanga, ayi. Ulendo wokayang'ana zipatso sudapitirirenso, ndipo njala imawapweteka mmene adali kuthamanga kuyang'ana poti aime. Mwamwayi adapeza mtengo wa malambe omwe udali ndi chiphanga. Apo! Tikhonza kubisala mkatimo! adatero Tamala kuuza anzakewo. Onse adalowa mu phangamo. Mtima wawo udatsika. Adali osangalala kuti apeza pobisala tsopano. Atakhazikika, chisangalalo chawo chidasanduka mantha. ndi chani adafunsa madalitso mawu ake akunjenjemera muphangamo mudadza mdima kuposa omwe udali mo kale movutikira adaona chinthu chachikulu chikutchinga polowera kuphangako chinthuchi chidali njati njati idali yodwala idali ndi mabala omwe amasonyeza kuti imalimbana ndi nyama inzake sikusunthatu ili moyo koma adafunsa naomi uku akuchita mantha kuti ayiyandikire anawo adali oti sadaonepo njati pafupi ndipo sadayerekeze kuti ayikhudze mphindi zingapo zidadutsa ndipo njatiyo sidasunthebe tikuyenera kutuluka tikubanikamo muno chifundo adatero uku akuyesera kukankha njati ija koma njati sidasunthebe ataona kuti yekha sakwanitsa anzake aja adafika chapafupi adalimba mtima nayamba onse kukankha njati ija koma poti adali ana adakanika kusuntha njatiyo njatiyo idali yakufa ndipo chithupi chake chidali choti chaphata pa mphangapo ndipo mphamvu za ana oti alinso ndi njala sizikadachita kanthu ndiye titani adafunsa tamala tiyeni tiziimba mwina ena atimva ndikutithandiza adayankha chifundo

Kuyimbako kumachokera mu mtengo wa malambe koma sadathe kuona njati yakufa ija yomwe idali kutchinga polowera phanga paja. Iye adaoneka osangalala kwambiri. M'malo moti akaona amene akuyimba, kavina adathamanga kwambiri nakafika kumudzi. Adalowa m'nyumba mwake natenga nkhwinjiri zake nkubwereranso ku mtengo kuja. kuja adakapeza kuyimba kuja kukupitirira kavina adayamba kuvina mwa dzina lake dzina loti kavinali lidali lopatsidwa chifukwa chakukonda uvina kwake dzina lake lenileni lidali ndili pano kavina adapitirizabe kuvina ana aja omwe adali ofowoka tsono adapitirizabe kuyimba bwanji palibe amene akubwera adalira kondwani mawu ake akumveka mofowoka tiyeni tiziyimba wina atimva tamala adawalimbikitsa mtima anzakewo ngakhale naye mphamvu zake zidali zikutsikanso kunja kwa mtengowo kavina adali akusintha zipondero povina osamvakonso za mmene nyimboyo imamvekera mwachisoni mvula idali itapitikitsa aliyense kunkhalangoko kotero palibenso ena amene amadutsa pamalopo patatha nthawi ena mwa anawo adayamba kukomoka chifukwa cha njala ndinso kusowekera kwa mpweya m'phangamo zachisoni apa zoti anawo akhala ndi moyo sizidali kudziwika ana ena ataona anzawo akukomoka adalekeza kuyimba ndipo kavina naye adasiya kuvina natenga nkhwangwa yake kumapotoloka kumudzi sadamalizenso kuwaza nkhuni zake zija pamene adali kuyenda adakumana ndi anthu ena am'mudzi anthuwa amaoneka kuti adali pachangu komanso amayang'ana chinthu china chake kapena wina wake wina adafunsa kodi mwaonako ana komwe mukuchokerako kavina adagwedeza mutu wake nati ayi koma ndinamva ana akuyimba mkati mwa mtengo wa malambe kuteroko ngwinjiri mukuonazi ndimavina kumeneko kwa nthawi yayitali anthuwo adadodoma unamva ana akuyimba mmalo mowathandiza iwe nkuyamba kuvina mmodzi mwa iwo adakalipa mokwiya kwambiri adamulamula kavina kuti awalondolere ku mtengo wa malambeko atafika adamva kuyimba koma ulendo uno nyimbo imamveka chapansi kwambiri ndinso momvetsa chisoni moti kavina adalibenso chilakolako chovina adazungulira mtengowo naona kuti pakhomo la phangalo padali njati yomwe idali yakufa akadali moyo changu ndithandizeni kuchotsa njatiyi wina adalamula anthuwo adathamanga ndi kuchotsa njatiyo naapanga njira adatulutsa anawo awiriwo okha ndi amene adali kuyimba ena onse adali lobodo chikomokere anthuwo ngakhale adali ndi chisoni adali kuthokoza chauta poti pa ana onsewo palibe yemwe adatsamira dzanja tamala ndi chifundo omwe adali ndi mphamvuko adafotokozera akuluwo kuti iwo ali mkatimo adayesera kuti adye njatiyo ngakhale idali yosaphika koma adakanika chifukwa chikopa chake chidali cholimba kwambiri iwo amafuna adye njatiyo chifukwa amamva njala kwambiri takhala tikuyimba kuchokera mmawa ndi chikhulupiriro kuti ena atimva nkutithandiza koma palibe amene adabwera adafotokozanso misozi ikutsika m'masaya mwawo anthu onse adali chete ena adali kuyang'ana kavina ndi diso la mkhwezole ukadakhala ndi nzeru ndinso mtima wofuna kuthandiza anawa sakadafika apa ndiwe munthu oyipa adakuwa wina anthuwo adanyamula ana awo napita nawo ku nyumba kavina adafuna kuthandiza kunyamula mmodzi mwa ana awo koma anthu adamuletsa ena adathandizana kukoka njati ija ndipo nyama yake adakayigawana kumudzi ana aja adalandira chithandizo nakhalanso bwino ndipo makolo awo adakondwera amfumu ndi nduna zawo adapanga chiganizo adamuyitana kavina namuwuza kuti chifukwa chakusasamala kwako sudzakhalanso mmodzi mwa ife udali kuvina pamene ana amafuna chithandizo chako choka usadzaonekenso m'mudzi muno kavina adaweramitsa nkhope yake pansi adali ndi manyazi ndipo adavomereza kulakwa kwake nalandira chilangocho kuvina kwake kosangalala kuja kudasanduka chifukwa cha mavuto ake kaphuleni mbatata